ndị igbo be anyị o nwe ife onyonyo m chọ ka anyị gee ntị o nwe ofu onye agwobi onye abakpa n'ime anyị n'onwe m chọ ka anyị gee ntị anyị gesizie ya ntị m bịa tiezie ọnụ na ya bụ okwu maka na m fụ na onye anya adịna mma Anioma is not Igbo.

welonu mmala m ọ kwa ada Aniocha one n'ụwa na-ekwu or ị kpọ m ada Anioma one n'ụwa m bụ ada Anioma one n'ụwa ka mmadụ necha anya sị m Anioma bụzi afọ igbo na o nwena ife Anioma pụha n'asụsụ igbo mala ife haị m ji eme ife onyonyo maka ifili ndị igbo anyị nọ na other state ni nọna n'ime the five eastern states Ifili unu haị m ji eme ife onyonyo ọ bụ na i bulu oche da n'ani bịa go data ọ bịa bụ na onye dị na onye onye abakpa uche na adịna n'afọ ọ hapụ history nke bịa na-agụ nke ọ bụ na ya as onye igbo kie ka da n'ani bịa gee ntị your history ị dị ka ị bụ awobi karịa onye nke i just gesi ntị kịta kachasị ewuhe m ni bụ na onye nini bụ onye nne gbata na akwụna ọ maina ebe o si jene bastard a ọ maina nnadi a ọ maina ebe o si jene wa josi a na nnadi ị bụ nke mana ọ bụna nnadi a ọ bịa bụ na ya kie ka da n'ani na-ege ntị as onye igbo maka na ọ mala asụ oyibo ị bịa na-elo na okwu o kwu na ọ maka ị bịa na-ege ntị ọ bụ na ị bụ onye igbo na-ege onye ntị ebele ị emegbue m Bulu oche da n'ani na ifiri unu haị m ji bịa. Unu bụ ndị Igbo ofu ga-efu. Unu adịghị agụ history unu. Unu abịa gee ntị ndị gụga ni bịa na-akọwa. Ọ bụ na onye yi okpu si akụkụ si one corner. Onye yi okpu si one corner ọ dị dịka na uche dị ya n'afọ. O nwena uche. Ọ bụ na wee nwee sense wee mabụ okpu si akụkụ. Okpu ga-akwụlụ n'isi. Anyị bụ ndị na-eyi okpu ọ kwụsị anyị n'isi ọfụma. Anyị ka uche ka dị n'afọ, uche adịna nke n'afọ. Afụna m okwu onye o. Ndị ụfọdụ ndị Igbo be anyị ka afụ okwu we. Maka ọ bụ na anyị bọcha m okwu anyị ga-achọpụha na o nwe ụfọdụ ndị Igbo be anyị na-akwado onye. Unu fụ akụkọ rubbish a onye na-akọ. O nweliri ndị Igbo na-asị a ride on. Ya ride on, you are so right, na-ekwu so true, ndị ọzụọ, ị kada abụdo ọzụọ karịa onye onye abakpa anyị ni. Onye just finish ọgụma history ndị Igbo, ekpe one ka ị fụga n'ife onyonyo ka wa agụ ka ndị Fulani si banya Nigeria. Ekpe one ka ị fụga ka mmadụ da n'ani na-agụ history ndị Awụsa. Ị fụ na onye Abakpa a na-ekwu okwu a, ịkpọ one ka ị fụ gị ife onyonyo ka ofesi sa ka ndị Abakpa si bịa Naịjirịa? Kị ha ya o ji bụ na onye ga-ekwu aga histri o je bulu nke ndị Igbo gụma then the part ịsọtụ anya ọ bịa wepụ ha bịa kwume how can you say na Anioma abụ na o nwene meaning n'ime anị Igbo You can't compare Anioma with Bendel. Bendel enwene meaning mana Anioma nwe meaning. Ị ma-asịzi anyị bụ ndị nwe asụsụ amaizia ife asụsụ anyị pụha mana o nwe some bastard wa mụghasị bịa mụtọlụ anyị n'ime Anioma ya mee nsogbu ọgbayala tụ ji wee dị so many bastard wa bịa mụtọ

mishọn ndị abakpa na ndị ugwu bụkwa ịyasa anyị ọ bụ na unu ndị aka wa yasa anyị unu efushukwe ndị kweini ka wa efushu efushu mana m ma-esokwe na ndị fushuni ma ndị kweini na the unity of ndị igbo ama-efushu mana ị fụ unu bụ ndị kweini ụmụ nonsense history enyi unu efushu because amaghị na m ka ka o si bụ na onye yi okpu je side of the brain bụ onye ga-abịa kọlị your own history so annoying mmadụ gbatie kamera na-asịzi Anioma abụna Igbo wee weghe alfabet n'ime Ndokwa weghe n'ime Aniocha weghe n'ime Ika weghe n'ime nke a mezie bịa weli ma tie n'ime ọ bịa mezie Anioma ọzụayi mmụọ Aniocha ka ife ọ bụ, Ndokwa ka ife ọ bụ, Ika ka ife ọ bụ. Yị bụ onye na-asị na ya abụna ndị Igbo, can you now tell us ife bụ the meaning of afa ndị a ị kpọsị afa? Kai! Ndị Igbo afụgakwa ife o. Ndị Igbo afụgakwa ife na Naịjirịa anyị. O nwene ife anya anyị niile ka afụda. Ị vụ na anya anyị afụga ntị anyị without ugegbe. Mm, ndị Igbo, anya ndị Igbo afụga ntị wa without ugegbe maka o nwene ife anyị nile ka afụda n'aka ndị Naijiria. Kesisalịnụ m ozi a ka Chukwu gọzie onye ọbụna.